nde tichezekonso pang'ono so ma issues amene andibweretsa panopa alipo ma issues 4 uh, issue yoyamba shadow cabinet imene yatuluka ku parliament secondly is um, msonkhano umene unachitika kwa amalembo kumeneko a director of youth ababa malondera anayankhulapo ndithu zinthu zosiyanasiyana and chimene ndagwirapo ine kwambiri ndi amene amasokoneza a Chakwera komanso akunena kuti ah, panopa a Chakwera zinthu zina zayamba kukonzeka eti Ah, and he said kuti anthu onse amene anawazungulira Chakwera nthawi imene amene akhala ali 5 years yonse ali m'ma- maudindo panopa ndi amene akwa anathawathawa a Chakwera onse anabisala bisala sakuoneka so Another issue ndiyonena kuti um abusa ena a Nkhoma synod eti kunali maliro kumeneko achakwera anapita ndi anayankhula zonena zoti akuti chiyembekezo cha amalawi 2030 ndi achakwera enawo alephera uh, lastly um ndinaona a video that was circulating pa social media imene akuti akomiti ya ku zomba imene district ya zomba atakhala pansi eti anakambirana kuti iwowo apanga endorse achakwera ngati torch bearer wa mcp 2030 nde ndiyamba kukamba issue iyi because ndimene ndikuona ngati ndiyaying'ono kwambiri uh, to me ndi chinthu chochitisa manyazi kuti out of all the districts in Malawi. A Zomba mukaime ndikunena kuti mwapanga endorse a Chakwera when you failed ngati district kutithandiza kubweresa ma vote kwa a Chakwera. How many votes did you bring kwa a Chakwera? pa mavoti a 2025 and how many people registered in Zomba so you failed ngati pa district level kutibwesera mavoti kwa president Chakwera kuti awinire zisankho nde lero inuyo mukanena kuti you are the first people to endorse Chakwera ngati torch bearer wa 2030 the time you were supposed to show us your strength was 2025 kutibwesera mavoti and am not even talking about the whole eastern region ndikukamba za zomba because komiti imene inayima ndikuyankhula ndi ya zomba you failed munakanika kutithandiza so why should you be the first ones to come and endorse achakwera akuluakulu tiyeni pena tizikhala ndi manyazi tikamabwera pagulu ndikumayankhula zinthu zina tizingozisiya ndikumangoyang'ana kuti "Ih, ni mmene ife tinapangira azomba palibe chomwe tinachita kuthandizira achakwera nde tikakhaleso oyambirira ife lero amene tikupanga endorse achakwera So nthawi zina zake tiyeni tisamangoyankhula kuti tikufuna kuti achakwera atitame you have your own personal reasons zimene mukuyamikira achakwera komano pachilungamo munakanika inuyo ngati azomba anokha kubweresa mavoti ku mcp eh? out of 200 something votes amene anabwera kuzomba how many did you bring did you give chakwera so it is very unfair for you guys to be coming and telling us zoti you have endorsed achakwera uh, secondly issue ya shab- shadow cabinet ngati kuti mwina ulendo uwu ngati chipani tipangako chinthu chochi- chowaonetsako anthu kunjako kuti i think mcp idi yasinthadi kutengera ndi machitidwe ake a zinthu i think um, it has started rebranding itself but by just looking at the shadow cabinet akuluakulu there is nothing that mcp has changed in fact forget about winning the government because we are still living in a joke that we have lived for the past five years that we were in government kabineti yonena kuti yosapereka ulochikoka kuti mwina kuti munthu ukhala ndi chidwi chonena kuti i think kabineti yake itakhala iyi eti mwinadi zinthudi zikhoza kusintha ayi ndithu the same people omwe aja ndithu amene anasokoneza aja amene anathandizira kuononga aja they are still in the same cabinet anthu amene anapangisa zonena kuti tisawineso aja anthu amene sanafune aja ali mu cabinet momwemo ena ndi kuchita kuchoka pa udeputy kupitano pa u-full minister the same people and do you think anthu angatikhulupirire yeah so ineyo pa ineyo that shadow cabinet i'm telling you um, it's rubbish and there's nothing that has shown kuti ngati chipani chasintha nothing and uh, we need to work extra hard otherwise ah yeah we should, we should forget about winning the elections so uh, ndibwere kuissue ya abusa a ccb zimene anayankhula kumeneko a nkhoma synod uh, ineyo chomwe ndimafuna ndipange comment i don't want to comment much on this because i don't know kuti kodi zikuchokera kwa iwo abusawo kapena ndi zimene synod yagwirizana of which i choose to disagree kuti it is not the synod that has discussed that awo ndi maganizo awo abusa

atakhala zoti awina ngati mwawayimisaso ngati presidential candidate i would not vote for him i would rather stay without voting koma not voting for achakwera because why should i vote for someone amene sangatipangise kuti tiwine masankho and uh, you as nkhoma synod eti An- anthu mmene mukulembera pa social media kuti ayi nkhoma sinodi yapanga endorse achakwera where did this nkhoma sinodi sit down and discuss ndikuwapanga endorse achakwera did you ask mamembers anu mmipingomo kuti kodi akuluakulu ife timaganiza kuti titere tipange endorse achakwera nde mamembers anu anagwirizana ndikupanga endorse achakwera because uh, ineyo i believe yonena kuti if this is maganizo a anthu i don't think achakwera stands a chance yokuti nkhoma sinodi ma members a Nkhoma Synod akhoza kupanga endorse a Chakwera? I don't think so. What is it that he has done? And two, abusa amene amayankhula zimenezizi, do you know that mcp has a constitution which it is supposed to be respected and our constitution is telling kunena kuti president amayima matemu awiri ndipo ngati pokhapokha wawina ukhala president wa dziko amapatsidwanso mpata wopitirira on a third term. Kodi a Chakwera analephera kuwina pa third term imene chipani chinawapasa, why do you still want him to win to to I mean to contest ngati president wa mcp in 2030 and I have been saying this kuti a Chakwera sangazawine 2030 we are wasting our time and why should we endorse someone who cannot win elections someone someone who cannot stake who cannot take mcp to glory of winning elections why should we support that one. Lastly ndimafuna ndikambe issue imene anayankhula Baba Malondera. Ineyo I stand to challenge what Baba Malondera has said. Zonena kuti anthu owazungulira a Chakwera ndi amene anawasokoneza a Chakwera it is not true because mmene anthu mukuwadziwira a Chakwera aliyense apapa amene akumvera akuonera video imeneyi amene anagwirako ntchito ndi a Chakwera aliyense atha kuvomerezana ndi ine kuti a Chakwera ndi munthu mmodzi amene samva za munthu so there is no way munthu angapite kukaanamiza a Chakwera Ndikuwapusisa achakwera kuwasokoneza achakwera achakwerawo nde osokoneza anthuwo achakwera doesn't listen to anybody and do you think munthu angasokoneze achakwera in fact ngati pali anthu amene mukuwasokoneza achakwera ndi anthu amene mukuwapanga support panopa ataluzamo amene mukuwapanga kuti awinebe you are the people amene mukuwasokoneza achakwerawo. and those amene ana amukuona kuti anasokoneza ali mboma they are better off Ah, apa- amene pano pakatimu kamene mwapanga ka- kapanopa kamene mukuti you are endorsing achakwera you are siding achakwera kuti achakwera ndi amene ata- atakhale president wa mcp you want to break the constitution because of your personal relationships ndi achakwerawo and this is malawi congress party that will not stand We are not going to watch achakwera come and destroy Malawi Congress Party, just coming to break the constitution

what has he done to show us kuti aphuzirapo zinthu zina zimene zikuwa mukunena kuti zikulakwika why is he not standing up to challenge those ngati former head of state kuti zimenezi mukuyenera mutere mutere mutere mutere why is he failing to support kuti akuluakulu issue iyi kuti muthane nayo muyipange handle motere What has he said ever since he became, ever since Peter Mutharika won this government? Anabwerapo nkutiuza ife zonena kuti akuluakulu ine ndikuona ngati former president apa mutere upangiri omwe aperekapo ndi otani? And zomanena kuti achakwera azasintha zinthu. Achakwera is not a solution. And achakwera sangasinthe zinthu mdziko munomu. Azaononga and he will be even worse than mmene zikuendera panopa zinthu. Because he doesn't have the skills to run the country. so why should we have someone like him ndikumapitirirabe kumkakamira kuti akhale pa- ngati mtsogoleri wathu no he must step down anthu sitikuwafuna because he has failed there is nothing to show us kuti achakwera anasintha palibe chimene chikuonesa he hasn't